enwefu ihe m chọrọ ịgwa unu kịta this year 2025 ọ bụrụ na i ji ofu nwaanyị ị ghọtago because afụ m na ụmụ nwaanyị anyị these days ha fụrụ na ntutu fa wee taa wee kwechiri wee kwesie ike that na fa ya na-emisbehave ihe ị ya-eme kịta tụtụrụ phone gị kịta ọ bụrụ na ị nwere ofu nwaanyị bido kpọba call bido kpọba call kpọba ọyị gị nwoke sị sị chọbara gị nwaanyị burie n'obi wee kwusie ike that this year na ị ya-anụzi ụmụ nwaanyị na ịnọ ọ bụ na ị na-anụbu ofu nwaanyị because ọ na-eme ụmụ nwaanyị ha esit up most of them feel na o nwere ive na-eme n'ebe ha jidego gị wee kechie gị mana i bido kpọba call kịta chọba nwaanyị mebe appointment ị fụ na nwaanyị nke i ji eji ga-esit up ọ ya akwụdebe ọ bụ na enwebu ha narasịana number na this December gara aga narasịa akara up and down so kwadosie onwe fa na fa ya eje ka fa chitie so dịka ị ya-esi wee bitie fa bụ kịta i bido kpọba call ị chọrọ ịnụ almost three wives this year this year 2025 ị ga-afụ ka fa ncha esi wee sit up mgbe gboo mgbe gboo anaghị anụ ofu nwaanyị ihe a na-eme bụ achịkọrọsị ụmụ nwaanyị ha dị ịnọ dị ịtọ dị ịtọ dị ịnọ dị ise n'ime ụnọ fa na-anụ ọgụ abata di bu ụlọ bata setụlụọ esetụlụọ asị onye nke a i mere nke a onye nke a i mere nke a arụsịana ha ụlọ ọnụ ụlọ ịtọ ọnụ ụlọ ịbụọ onye ọbụla ebiri nke ya mbọsị ọ ya bụ turn gị je jekwuru nwoke mana kịta abịazie ofu onye ekwechiri wee jide nwoke di bu ụlọ wee kechie ya mezie ha nwa na ha maazị na enwere ihe dị iche na nwoke na di bu ụlọ so ya nwa ka ị ga-eji mụta this system this 2025 don't gree for anybody bido kpọba call bido mewe appointment i bidoro anya ị ya-afụ ka ụmụ nwaanyị ndị a na-adị na isi ha anaghị ekwe ọ dị ka isi ha na-azaju azaju ha turn ahụ ha niile abụrụ sọsọ ukwu ukwu ha efeele na ha enwetachana ihe niile ọ kụta aka n'afọ ya ọ fụ na oke udo dị ọ fụ ihe shuturu out n'azụ ya fụ nke shuturu out n'iru o feelie na udo adịgo mana i bido mee ive a m gwara gị kịta na this 2025 ị ga-afụ ive dị iche ị kpọọ call by the time ị na-akpọla call 2-3 times ị ga-afụ onye nke gị na ya nọ ga-esit up wee mara na there is fire on the mountain ndị nke ọgbara ọfụrụ a enwe ka esi ejide fa ị noticeri ya na ọ na-eme ive na-adịrọ mma notice ya na enwe ka o si eje ije na-adịrọ mma i wee gbanyere ya film na this 2025 anyị ka nọ January ị ghọtago this January ka ị ya-eji wee bido wee wee gosi ha na ha ga-abịa sitie up kwado ọfụma sitie up ọ bụ na nke na-ana esibu nri o bido sibe nri nke na-ana aza ụlọ efi o bido zaba ụlọ nke ọ ya abụ i were ego nye ka o jee n'ime afịa o jiri ya je mee mbọ ịfụ o jezie afịa o wee gotezuo ihe niile ezuo ezuo ọ batakwuo o sie ihe ọ tọọ ụtọ ọ bụrụ ndị nke a na-esinye mmiri ọkụ n'ofe were thirty maggi wee wunye n'ofe a na-akọ n'elu fa na-akọ n'ala imere otu a na this 2025 mmiri erie gị ị ya-anọ na mmiri ncha abaa gị n'anya don't play don't play ka m gwakwa gị ya ka o biri gị ebiri na ntị bido kpọba call mebe appointment kwado na ị na-anụ ụmụ nwaanyị n'ịtọ this year before December 2025 imezuo na ha ịtọ onye nke gị na ya nọ anọ wee bido wee nọchie ọfụma wee mara ọnọdụ ya as nwaanyị mara na ọ nwaanyị mmadụ ọ bụ na iberibe chọrọ ịbagwe n'isi ị ya-afụ ka ọ ya-esi wee chenjie ọrụ ịzọta ọnọdụ ịzọba ute so ọ bụ na ebe ị nọ mbụ adịrọ gị mma ọ ebe ị chọrọ ije ga-aka dị gị mma so otu a ka ị ya-esi wee so ụmụ nwaanyị this January ka ha wee ka uche ha were dịrị ya ihe a ha na-amacharị na enwere ihe ha dọrọ enweghị ihe niile adachago enwere ihe ha dọwara most of them mechego expire so this is the only solution ị ya-eji wee jide ha wee kechie ha onye ọbụla nọ ọnụ onye ọbụla anọdị nọdụ mma wee mara na nwoke bụ nwoke nwoke abụrọ nwaanyị ịghọtago nwoke bụ nwoke na-anọ nọdụ ọfụma were ụmụ nwaanyị wee gbaa onwe ya gburugburu onye nke a kwuo ị sị ya mechie ọnụ onye nke a sị okay kwuo onye nke a kwuo gịnwa kwuo gịnwa mechie ọnụ gịnwa kwuo gịnwa ekwuna ọwa otu nwoke si nwoke nọdụ ọnọdụ ọfụma nọdụ ka nwoke si anọ ọ bụrọ ịnọdụ nọdụ ka vegetable dịka ife na-aṅacha aṅacha ọ bụrọ this 2025 onye ọbụla shiftiri eshifti gbanyere ya netflix ọ bụ na netflix adịrọ ya mma ichekie ichekie yuzuori another strategy gbanyere ya ezigbote plasma nke dị hot ka ọ nke bụ 4k or blu-ray ka o doo ya anya na ife a na-arụ echenjigo egwu oge adịrọ don't play don't play